udo dịrịnụ ndị be anyị anyị awụchakwala kpọmkwem n'ebe n'igbo ekunie onyonyo igbo ekunie tv ebe gịnị na-eme ebe anyị na-ewepụta ihe gbasara igbo na-ekwu okwu igbo na-agba mbọ igbo na-eje ozi igbo dịka anyị si na-eme nkụzi dị iche iche n'ime igbo ekunie n'ụbọchị nke taata anyị ga-ewepụta ilu igbo ọtụtụ ha kwuokwere ihe ha pụtara dịka anyị si dee ya n'ebe a igbo proverbs and meaning nke pụtara ilu igbo na gịnị nkọwa ya maọbụ ihe ọ pụtara nke nọ ebe ugbu a bụ onye mbegharịga akwa anaghị ebe anwụọna m efuona m ka m wekwe ya ọzọ onye mbegharịga akwa anaghị ebe anwụọna m efuona m ọ ga na-asị kere ihe nke a pụtakwa o dozi akara ịbịakwa mana ụfọdụ ihe anyị na-eme anyị anaghị amata ihe ọ pụtara ihe a bụ ezigbo okwu ndụmọdụ nọ n'ilu igbo iji kụziri anyị ihe kedu ihe ọ pụtara n'olu ndị iti ka a na-akpọ olu ndị bekee you cannot cry more than the bereaved or more than the afflicted ọ bụrụ na ị bịara ebe ihe mere mmadụ i buru ụzọ na-eti eti efuona m anwụọna m efuona m kedụzi ihe onye nwe ihe ahụ ga-eme or ị bịa ebe mmadụ ihe ya furu ma ọ na-asị na mmadụ dapụ ị na-atụ akwa kedu ihe i chere onye ahụ ga gịnị eme unu chetakwa na igbo na-atụ n'ilu sị onye nwe ozu na-eme gịnị na-apa n'isi i nekwa ya n'ụdị ọzọ maka na igbo dị ihe a na-eme ha bara abara ịtụ ilu ka ị ga-asị ka ị kọwa ilu were ilu na ilu na-aga na-apụta na-atụ dịka onye a kpọrọ bịa rie nri ya kwọọ aka abụọ kedu ihe ọ chọzi ka onye nwe nri ya gịnị mee onye ahụ ọ ga-asazi ahụ ọ ga-asa ụkwụ ọ ya wụ ihe ị ga na-eji na-agbari n'ime onwe gị ebe ebe i si na-eme ụdị omume a ihe a na-eme ị na-egere ihe a i wee gịnị na-ahazigharị ị kpọrọ mmadụ bịa rie nri ya akwọwa aka abụọ ma gị nwa nwe nri nwere ike ị kwọbeghị ofu aka ihe a wụ okwu ndụmọdụ nọ n'ime gịnị ilu ndị Igbo i were ya ị gbarie ya n'ime obi gị mara ihe ọzọ dị ka ibe ya bụkwa na onye ihe metụrụ ọ ya gịnị ga-eti nyere ya aka tupu ndị ọzọ na-abịa mana nke anyị ji bụ mmadụ ọ na-abụ anyị zọọ em, arịrị ụkwụ onye a tie mkpu na arịrị ga-eme gịnị na-eti onye ihe metụrụ ya ga-eti bọta ọ dị ka onye dara ime olu ọ ya ga na-eti lekwa ebe m nọ welite aka e mee gịnị a zọpụta ya ihe a bụ ihe nkụzi pụrụ iche maka ọtụtụ omume anyị na-eme anyị a na-ama gịnị ihe ọ pụtara ị ga-ebido n'ụzọ mewe ndị nọ n'ezi bịazie gịnị bịa nyere onye ahụ aka ya wụ ihe isiokwu ya n'ụbọchị nke taata onye mbegharịga akwa anaghị ebe anwụọna m efuona m ọnụma etiwala m obi ya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata you cannot cry more than the bereaved you cannot cry more than the afflicted ya wụ n'olu ndị gịnị ndị iti mana dịka igbo si ekwu ya sị onye mbegharịga akwa anaghị ebe gịnị anwụọna m efuona m ọnwụ etiwala m obi anyị ga-adọbiri ya nga ahụ ka unu wee hụ na igbo ji ọka nkụ udo dịrị unu